Ar ndóigh, tá Feargal sa Bhruiséil le tamall de bhlianta. Chuireas féin aithne air don gcéad uair breis agus fiche bliain ó shin nuair a bhí sé féin agus a chéile agus a chomrádaí Méabh, atá anseo, Méabh Nic Dhonncha, Méabh, ag déanamh léinn istigh san ollscoil. Ar ndóigh, tá an Ghaeilge go feillbhinn ag an mbeirt seo ón gcliabhán, ach shaothraíodar an Nua-Ghaeilge ar leibhéal neamhchoitianta ard agus thumadar iad féin, an bheirt acu, sa tSean-Ghaeilge chomh maith. Chaith Feargal tréimhsí éagsúla ag staidéar agus ag léachtóireacht sa Ghearmáin agus i dtíortha eile, rud a fhágann go bhfuil an Ghearmáinis ar a thoil aige. Agus anois ó tá achar fada caite aige Feargal agus Méabh beirt sa Bhruiséil, tá siad ina n-Eorpaigh chruthanta agus iad ilteangach, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa bhFraincis agus n'fheadraís cad eile a bhíonn á labhairt insa tigh seo, idir an bheirt acu agus Saileog agus Aindrias comh maith. Chun filleadh ar Fheargal, ós é a leabhar seisean atá le seoladh tráthnóna, Níl cúinne de litríocht na Gaeilge ná tréimhse den dteanga atá thar a eolas. Ní hé seo an chéad leabhar uaidh, mar a luaigh Darach. Seo é an ceathrú leabhar dá chuid agus tá carn maith altanna foilsithe aige comh maith. An chéad leabhar uaidh ná An Old Irish Primer a dhein sé i bpáirt le Wim Tigges. Ní hiontas ar bith é sin, ar ndóigh. ó dhein sé máistreacht agus dochtúireacht in sa tSeana-Ghaeilge i Roinn na Gaeilge san Ollscoil. An dara leabhar uaidh ná Bádóireacht nó Bootsbau und Seefahrt in der westirischen Tradition, eagrán dátheangach de sheanchas ar an mbádóireacht agus ar shaol na bhfarraige, a tógadh síos sa bhliain 1964, ó ghlúin a bhí fós beo go hiomlán ar an bhfarraige agus ar an iascaireacht. Ábhar iontach suimiúil, teanga atá comh saibhir agus atá ag dul as, agus tuairisc ar shaol atá i mbéal a chaillte. An tríú leabhar ná An Tromdhámh, leagan athchóirithe a bhfuil atá luaite ag Darach agus é cheana féin. Scéal siamsúil, scigiúil, aorthúil, agus tá suim fé leith ag Feargal in sa tsiamsúlacht, sa ghné sin den litríocht, agus in san aos dána. Seo anois an ceathrú leabhar uaidh, mar a deir, Mé Suibhne. Tá aiste an-bhreá ag Feargal i gcúl an leabhair ar an mbunscéal agus tugann sé creidiúint an-mhór inti do Dháibhí Ó Duígeannáin, an scríobhaí ó Sheanchua i gContae Shligigh a d'fhág againn an t-aon chóip iomlán atá againn den scéal seo. Is deacair a chreidiúint ach is é Dáibhí Ó Duígeannáin leis, a d'fhág againn an chéad leagan luath atá againn de Thóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne, scéal a bhreac seisean in Achadh na nIúr, ní fada uainn, siar ó thuaidh ón áit seo, cúpla míle siar ó thuaidh ón áit seo. Aon duine amháin, mar sin. D'fhág scríobhaí eile cóip eile againn ach tá sé neamhiomlán, agus dhein Míchéal Ó Cléire achoimre den scéal, ach níl ann ach cnámha an scéil, nó b'fhéidir fiú amháin cnámh droma an scéil. Mar sin, caithfimid a bheith an-bhuíoch do Dháibhí Ó Duígeannáin. Ach is mór idir Buile Shuibhne agus Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne, insa mhéid go raibh iomrá riamh is choíche ar Dhiarmaid agus ar Ghráinne agus ar na háiteanna, na leapacha ina ndeinidíst a scíth a ligean agus an tóir ag Fionn Mac Cumhaill orthu. Is beag tagairt, áfach, atá i bhfilíocht na scol nó do Shuibhne, agus is teirce fós na tagairtí do Shuibhne atá insa bhéaloideas ina dhiaidh sin. San am gcéanna, tá ceann dos na liricí Seana-Ghaeilge is mó cáil curtha ina bhéal, sin é an dán a thosnaíonn leis an líne 'M'aireaglán i dTuaim Inbhir'. dán ón naoú haois atá caomhnaithe in aon lámhscríbhinn amháin, an lámhscríbhinn chéanna ina bhfuil an dán cáiliúil sin Mise agus Pangur Bán. Sa dán M'aireaglán i dTuaim Inbhir is léir go bhfuil Suibhne lonnaithe in aireagal beag cluthar ar a shuaimhneas agus é ag gabháil buíochais le Dia as an nead sheascair seo gan aon bhraon báistí anuas ann agus é slán ó gach baol. Ach tá na céadta bliain idir an dán beag aonair sin agus cnuasach beag de dhánta Meán-Ghaeilge a bhaineann le Suibhne, agus céad bliain eile ar a laghad idir an cnuasach sin agus Buile Shuibhne, agus na téacsanna eile, dornán beag díobh, ina bhfuil tagairt do Shuibhne. Agus lasmuigh den liric bheag Seana-Ghaeilge agus de Bhuile Shuibhne, is beag má tá eolas ar bith ag. ag an ngnáthléitheoir Éireannach, más ann dá leithéid, ar aon cheann dos na téacsanna sin. Conas, mar sin, go bhfuil eolas de chineál éigint ag mórán daoine in Éirinn ar Shuibhne? Agus conas go bhfuil sé le fada ina ionspioráid ag ealaíontóirí de gach cineál? Bhuel, ní hé an t-eagrán scolártha a dhein John Gerard O'Keeffe de Bhuile Shuibhne sa bhliain 1913 atá mar bhunchloch leis an eolas san. O'Keeffe an t-aon duine go nuige seo a thug faoina leithéid a dhéanamh, fear ó Dhúthaigh Ealla a saolaíodh sa bhliain 1865. Ach níorbh é fé ndear scéal Shuibhne do dhul amach go foirleathan i measc an phobail, ach duine eile, a saolaíodh timpeall is bliain, aon bhliain amháin, sular fhoilsigh Cumann na Scríbheann nGaeilge eagrán O'Keeffe, agus b'in é, ar ndóigh, Flann O'Brien, Myles na gCopaleen, Brian Ó Nualláin, ó cheart, a tháinig ar an saol sa bhliain 1911. Bhí tionchar ollmhór ag Suibhne ar Bhrian Ó Nualláin agus ar a shaothar liteartha ó thús deireadh. Ba dheacair áibhéil a dhéanamh ar an dtionchar san. Agus é ina mhac léinn i UCD i mBleá Cliath, dhein sé tráchtas máistreachta ar fhilíocht liriciúil na Seana-Ghaeilge, ina measc, na dánta a luaitear le Suibhne agus le carachtair eile cosúil leis a bhí ina ndíthreabhaigh iad ag maireachtaint fén gcoill i bhfad ó dhaoine, ag tabhairt taitneamh don dúlra agus don díthreabh. Fé mar a tharla, dhiúltaigh an scrúdaitheoir seachtrach don gcéad leagan dá thráchtas. B'in í Úna Ní Fhaircheallaigh. Níor mhaith liom bheith insa chás san i ndiaidh an bhirt ar aon tslí. Ach ar aon tslí, do chuir Myles an t-ábhar so chun sochair ar shlí iontasach ina chéad úrscéal At Swim Two Birds a d'fhoilsigh sé sa bhliain 1939. An teideal féin, is leagan Béarla é de cheann des na háiteanna ina lonnaíodh Suibhne agus é ar a chamachuairt timpeall na hÉireann, ar a sheachrán, nó ar a sheachnónachas mar a deir Feargal, snámh dá éan. in aice gar do Chluain Mhic Nóis. Tugann Flann O'Brien páirt mhór do Shuibhne san úrscéal. Roinneann Suibhne stáitse an scéil le Fionn, Fionn Mac Cumhaill, ach ina theannta sin le carachtair ón saol réadúil, Furriskey, Shanahan, Seanachán Toirpéist, b'fhéidir, agus le carachtair a shiúlaíonn amach as samhlaíocht fhicseanúil na gcarachtar eile, Trellis, mar shampla. Do chuir Flann O'Brien sleachta iomadúla as Buile Shuibhne isteach in At Swim-Two-Birds, idir phrós agus fhilíocht, i mBéarla ar ndóigh, gan ach an rud is iontaí ar fad ná níor dhein sé puinn athrú ar shubstaint ná fiú amháin ar fhoirm an ábhair, ach amháin, mar a deirim, go bhfuil sé i mBéarla ar ndóigh. Thall agus abhus dhein sé athruithe beaga bídeacha a ghéaraigh ar an ngreann agus ar an acmhainn, b'fhéidir, atá in san scéal chun áiféise, an acmhainn sin atá, b'fhéidir, sa bhunscéal. D'fhorbair Flann O'Brien in At Swim Two Birds agus sna húrscéalta eile a tháinig ina dhiaidh sin, An Béal Bocht san áireamh, gnéithe atá fuaimintiúil in Buile Shuibhne agus i dtéacsanna eile a bhaineann le Suibhne agus le díthreabhaigh agus dásachtaigh eile. an fhantasaíocht, an áiféis, an chaint shaibhrithe fhileata, an rámhaillí. Mar a deir duine dos na carachtair nua-aoiseacha in At Swim Two Birds, nuair atá an dán sin 'A pint of plain is your only man' á reic ag duine nua-aoiseach eile, deir sé 'Let him talk, it'll do him good, it has to come out somewhere'. Fanann formhór na rannta sa saol nua-aoiseach. an ceann seo mar shampla, agus cuirfidh mé geall go bhfuil sé de ghlanmheabhair ag daoine anseo, 'When food is scarce and your larder bare and no rashers grease your pan, when hunger grows as your meals are rare, a pint of plain is your only man. Agus ansan, sa rann deireanach den dán so, tosnaíonn Shanahan ag rámhaillí, agus cineál rámhaillí a thuigfeadh Fionn agus Suibhne an dán, an rann deireanach atá aige ná rann áiféiseach, When stags appear on the mountain high With flanks the colour of bran, When a badger bold can say good bye A pint of plain is your only man. Ceann de mhórthéamaí At Swim Two Birds agus úrscéalta eile le Flann O'Brien ná an tslí a leánn an teorainn idir an saol iarbhír, an saol réadúil agus saolta eile, an tslí freisin a dtagann eachtraí thar n-ais in athuair, go timthriallach nó fé chló eile, an tslí a mbíonn carachtair as saolta éagsúla ar an aon láthair nó san aon aigne amháin. Nithe iad seo atá fíor in aigne shuaite luaineach na geilte comh maith, ar ndóigh. Chuidigh At Swim Two Birds go mór chun íomhá fé leith do Shuibhne a chur i mbéal an phobail, leagan, mar a dúirt Seamus Heaney, a bhí 'as hilarious as it was melancholy'. Ins an aistriúcháin a dhein Seamus Heaney féin ar Bhuile Shuibhne, nó ar sciar maith do, i 1983, leagan ar thug sé Sweeney Astray air, faighimid cló den scéal agus de Shuibhne atá i bhfad níos giorra don mbuntéacs. níos giorra don maoithneachas, don melancholy, ná don ngreann. Bhí Seamus Heaney an-thógtha le Suibhne. Bhraith sé dáimh fé leith leis mar gheall ar an mbaint mhór a bhí aige le Cúige Uladh agus na háiteanna i gCúige Uladh ina mbíodh Suibhne, na logainmneacha Ultacha a bhfuil an téacs ar maos leo, agus bhraith sé dáimh leis gan amhras, mar fhile chomh maith agus mar fhíor don ealaíontóir cruthaitheach. Ach is gá i gcónaí filleadh ar an mbunsaothar, sin é an tobar don uile ní a thagann as, agus is chuige sin a bhí Feargal, chun sinn a thabhairt siar go dtí Buile Shuibhne agus go dtí an údar a chúm. Nár bhreá linn bheith in ann ainm a chur leis an údar céanna, rud nach féidir. Ach aontaím go huile is go hiomlán le Feargal go bhfuil údar indibhidiúil laistiar den scéal seo. Duine, mar a dúirt Feargal, a d'fhaghair is a righnigh gach uile líne ina intinn féin. Deir Feargal é seo san aiste chumasach so ar chúl an tsaothair. San am gcéanna, bhí traidisiún seanabhunaithe fé Shuibhne ann i bhfad roimis sin i bprós agus i véarsaíocht. Ceann de sna nithe spéisiúla ná an tslí ar athraigh údar Bhuile Shuibhne an traidisiún a tháinig chuige. Deinimse féin amach gur dhein sé athrú radacach bunúsach ar scéal Shuibhne. Chomh fada le m'eolas féin, is é a fuair údar Bhuile Shuibhne roimis sa traidisiún ná carachtar a bhí an-chosúil le díthreabhaigh na mainistreacha, na daoine sin a dtugtar guth dóibh ins na liricí moch-Ghaeilge, daoine soineanta naofa a chuireann fúthu fén gcoill nó i ndíthreabh, ach gur leor do sna mainistreacha móra, gar go leor do sna mainistreacha móra, gan mórán ar a gcoinsias, iad go dúthrachtach ag moladh Dé agus an dúlra. Pearsain fhicseanúla, a déarfainn, don gcuid is mó. Ach más duine le Dia, nó duine soineanta, macánta a bhí sa Suibhne seo sular chuaigh údar Bhuile Shuibhne i ngleic leis, deinim amach gur athraigh sé é go huile is go hiomlán, ach san am gcéanna gur choinnigh sé eilimintí den bpearsa bhunaidh agus den scéal bunaidh. In ionad Suibhne a bheith ina dhíthreabhach dá dheoin féin, a fhanann socair in aon áit amháin, i mbothán simplí fén gcoill, cosúil leis na naoimh a dhein amhlaidh in Éirinn agus i dtíortha eile, cuimhním ar Chaoimhín i nGleann Dá Loch, nó ar Mhanchán i Liath Mancháin, naoimh den gcineál san, nó Marbhán. Ina ionad sin, is fear fuagartha é Suibhne i mBuile Shuibhne, duine atá ar a choimeád, é ag teitheadh, go síoraí roimh dhaoine daonna, ainmhithe allta mar chomhluadar aige, na mic tíre, na broic, na daimh agus na héanlaithe. Anois is arís bíonn dreas comhrá aige le daoine atá ar teitheadh ar a nós féin, Cailleach an Mhuilinn, mar a chualamar, agus daoine a mbíonn, a léiríonn a n-ainmneacha go bhfuilid ar teitheadh, Fear Coille, Loingseachán, Alladhán. Rud eile, ní hionann agus na díthreabhaigh naofa, ní i mbothán seascair ná i gcuas cruinn a dhein sé foscadh, go deimhin ní dhein sé foscadh ar bith, caitheann sé formhór a chuid ama ó chraoibh go craoibh, ó bheann go beann, is é sin in uachtar. seachas in íochtar fé scáth go fiú ar bharr an draighin dhuibh, an crann is lú a raghadh duine ciallmhar chun suí ann dá mbeadh sé ag cuimhneamh ar chúmpórd. Ná níl sé oiriúnach don saghas so saoil, mar is ag tuisleadh de bharraibh crann a bhíonn sé de ghnáth, sa tslí go mbíonn gach órlach dó ó bhonn go baithis leonta, gonta. Cé go molann sé gnéithe den nádúr ar uairibh, rud a thagann le pearsa an díthreabhaigh agus leis an gcéad Suibhne, a déarfainn, is gnách go gcuireann an drochshíon, an sneachta, an fuacht, an bháisteach agus an bheatha ghortach isteach go mór air. 'Sé dhein údar Bhuile Shuibhne, dar liom, ná Suibhne an díthreabhach naofa a athrú ina choirpeach, ina dhúnmharfóir. Chuir sé i gcomhthéacs stairiúil é, cé gur stair bhréagach é seo, í seo, shnaidhm sé é le cath a tharla dáiríre, Cath Mhaighe Rath sa bhliain 637. Chuir sé ina leith gur dhúnmharaigh sé mac cléireach a bhí mar shailmchéadlach ag naomh Ultach, Rónán, le sleá. Rud eile, chaith sé leis, nó luaigh sé leis gur chaith Suibhne saltair Rónáin isteach sa loch, rud a bhí neamh-urramach gan dabht amach is amach. Agus dá bharr sin go léir, de réir údar Bhuile Shuibhne, Chuir Rónán an mhallacht seo air, agus is leis an gcuid seo a thosnaigh an chéad phíosa a léigh Feargal dúinn. An mhallacht a chuir sé air ná, 'An chomhaoirde a chuaigh an tsleá a chaith tú leis an mac cléireach san aer, go mbeidh tú feasta an aoirde chéanna os cionn talún, maraon leis na héanlaithe agus na feithidí aerga, agus gur bás de rinn sleá a gheobhaidh tú i ndeireadh báire. Sin é an míniú ar iompar aisteach uathúil Shuibhne, iompar nár chleacht na díthreabhaigh naofa. Téann sé le craobhacha go litriúil, caitheann sé a shaol i mbarraibh na gcrann. Ach ait go leor, cé go bhfásann clúmh ar a corp, agus is focal défhiúsach é clúmh, ní luaitear cleití ná eite éan leis, oiread agus uair amháin, i mBuile Shuibhne. Is geilt chlúmhach é ach ní éan amach is amach é. Is peacach é, dúnmharfóir é a chaitheann aithrí a dhéanamh agus maithiúnas a thuilleamh. Faigheann sé an maithiúnas san i ndeireadh a shaoil nuair a chastar Naomh Moling air thíos ag a mhainistir siúd, Teach Moling, i gCúige Laighean. Fén am san tá fianna, sléibhte agus seascainn na hÉireann agus na hAlban siúlta ag Suibhne. Baisteann Moling é, faigheann sé bás agus téann a anam ar neamh. Tá críoch an scéil an-chosúil le críoch an scéil sin Oidhe Chloinne Lir. Ach scéal fé shlánú coirpigh atá i mBuile Shuibhne, scéal fé phíonósú leanaí neamhchiontacha atá in Oidhe Chloinne Lir. Is saothar casta, an-chasta é Buile Shuibhne. Pastiche is ea é de nithe éagsúla agus. a na snáithe iomadúla seanchas as foinsí éagsúla atá snaidhmthe le chéile ag an údar, thugadar dúshlán ollmhór don té a raghadh i mbun athchóiriú a dhéanamh air. Theastaigh, chuige sin, duine a bhí os cionn a bhuille, mar a deirim, go huile is go hiomlán sa teanga, sa litríocht agus i gceird na filíochta. duine a bhí sásta ceart a thabhairt do gach uile ghné den saothar éilitheach seo. Mar a deir sé féin, ní lánaistriúchán í an Fheargail ach athmhúnlú, athshamhlú agus athcheapadh a cuireadh in oiriúint do thuiscintí agus do lucht léite na linne seo. Díríonn sé ár n-aird go tuisceanach ar Shuibhne mar phearsa uilíoch, sé sin, an duine atá gofa trí thráma ollmhór agus atá arís ar mire ag caint go rámhailleach, leis féin don gcuid is mó, gan amhras sa lá atá inniu ann agus suim á cur againn i scéal na dteifeach ar fuaid an domhain, is féidir é seo a bhrath ar shlí níos géire. Feargal, go fíorcháiréiseach le caint Shuibhne, agus is cuid suntais a deir sé gur sa chéad phearsa atá an chuid is mó den gcaint a chuirtear i mbéal Shuibhne, rud nuálach san am ar scríodh an scéal. Míníonn Feargal go soiléir ina aiste a dheacra is a bhí sé téacs a scríodh os cionn ocht gcéad bliain ó shin a dhéanamh so-léite, so-thuigthe, tarraingteach don lá inniu, an friotal agus an fileatas a thabhairt slán. Bhí ar, theastódh duine, theastódh Feargal féin, b'fhéidir, len é a léamh le, le go bhfaighimist an blas iomlán as an scéal seo. Bhí ar Fheargal snáithe seanchais a bhí ar fiar a fhí ina chéile arís, cuid den athrá sa bhfilíocht a bhaint amach ach gan aon chuid in aon chor de shaibhreas an tsaothair a chailliúint, tiúchan a dhéanamh in áiteanna ar thagairtí nach dtuigimist marach an tiúchan san. thar aon ní eile, déileáil leis na fadhbanna teanga chun téacs seanda a bheith sothuigthe inniu. Is geall le míorúilt é, dar liom, gur éirigh le Feargal na dánta a thabhairt dúinn i dteanga atá sothuigthe, ach fós a bhfuil cinnteacht siollaí iontu, uaim i ngach líne agus dúnadh i ndeireadh gach dáin. D'aimsigh sé seifteanna chun cúiteamh a dhéanamh as siollaí atá imithe as an, báite sa chaint, imithe as an gcaint, gan cur isteach ar na meadarachtaí. Is léir gur tháinig an uile fhocal sa téacs fé dhianscrúdú aige. I gcorr-áit, bhí air cloí le seanfhoirm de ghrá na meadarachta ná fuil le fáil i bhfoclóir Uí Dhónaill, ach sna cásanna sin agus ní mór iad, cuireann sé réiltín leis an bhfoirm. Ní hé sin le rá go bhféadfadh, go bhféadfaimis an téacs a léamh gan dua. Teastaíonn an saibhreas Gaeilge atá ag Feargal chun an téacs a thabhairt linn i gceart. I mbeagán áiteanna, cumann sé focail nó comhfhocail nua, agus is iontach na focail iad. Luaigh sé, bhí ceann díobh sa sliocht a léigh sé amach, 'gealtchéapar'. An-fhocal go deo 'gealtchéapar' agus tuigimid go léir é ar ndóigh. Ceann eile ná 'samhlúan', sé sin, gealach an tsamhraidh, agus an ceann eile 'seachnónachas', sé sin, corrathónacht, gan an tóin, gan aird a bheith ar an tóin. Ní maith an ní an aird a bheith ar an tóin i gcónaí nuair atá duine ar seachrán. Ach tá dul na Gaeilge ar na foirmeacha seo go léir. Déanann sé cúram fé leith dos na téarmaí iomadúla ar luibheanna agus ar éanlaithe agus ar chrainn in sa téacs. Ní baol gur chuaigh oiread agus aon cheann amháin díobh óna thuiscint. Is mó leagan atá againn don bpearsa a chuaigh le haltacht agus le gealtacht ó Nebuchadnezzar, an rí sin sa tSeana-Thiomna, aniar. Ach níl ach Suibhne Geilt amháin againn. A bhuíochas san don údar a chéadcheap, don scríobhaí, Dáibhí Ó Duígeannáin, a ghraf cóip iomlán den téacs, don eagarthóir uathúil, JG O'Keefe, a chéadchuir in eagar, agus anois, don scoláire agus don scríbhneoir uathúil, Feargal Ó Béarra, is féidir linn Buile Shuibhne a léamh arís agus a roinnt le cách. So, fógraím an leabhar seolta agus Molaim díbh é cheannach, a bhfuil fágtha den leabhar seo.